Efa kɛrɛbɛtɛ cɛbi hali an ka kanu in dabila yanni ko ka kɛ an sigilen tɛ ni ko min ye Mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni ɲagarilen don wa bɛɛ bɛna dɔn kɛ hali dɔnkɛbali bɛ dɔn n dalen b'o la Sira dugu cɛmisɛn bɛɛ lajɛlen de bɛn'i ɲɛnata npogotigiw la kelen kelen wa n dalen b'Ala la e yɛrɛ b'i garijɛgɛ sɔrɔ ko in na n ma da o la Sira i dun ka da o la dɛ sabula cɛbakɔrɔ ka lajɛli siɲɛ kelen o bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen ne yɛlɛma an ka taa

i kɛra muso ye diɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ waati kan sisan e b'i furu tuma yɛrɛ de la sisan a ka kan i k'i miiri ka furuko la n na ne b'o bɛɛ kalama n'o don aw bɛna to ne yɛrɛ ka maminɛkɛ sugandi i ko cogo di a tu ka bɔ i da e t'a kalama k'a fɔ ko Janɛgɛbugu yan ko npogotigi t'i yɛrɛ maminɛkɛ sugandi wa n'i mansaw y'i di cɛ min ma i bɛ taa o de ka sigi la ni n ye nin ɲɔgɔn fila mɛn i da o kɔ n b'i da fara f'i tɔn Eh, Sunjɛ. Naamu. Jiriba ni Matu. Naamu. Lasigi tɛ dɔwɛrɛ ye. Fɛn dɔ bɛ Sunjɛ ni Matu n'a cɛw ni ɲɔgɔn cɛ, fɛn min kɛlen bɛ ka n kamanagan. Eh, Sunjɛ, ne bɛ e deli i ka sabali. kɛlɛ tɛ e ni matu cɛ koyi kɛlɛ bɛ e ni matu cɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa kɛlɛ in kɛra fo san caman n'a fɔra k'e k'o kɛlɛ kɔrɔ ta k'o kɛ ka matu bɛ taa kɔrɔkɔrɔ yan o man ɲi dɛ sunjɛ sunjɛ maa bɛ se ko dɔ la k'i y'i tɔ to i ka nin kɛ kɛlɛ kɔrɔ ye ka nin kɛ ji bɔnnen ye i ka sabali ɛɛ zan i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ee sunjɛ maa ti fa to dɔ la nka i b'i sigi kuma dɔn kosɛbɛ nin tɛ bila kɛlɛ ye dɛ kɛlɛ bɛ ka kɛ maa min yɛrɛ kɔ o tigi bɛ min bi n'a fɔra k'o bɛna kɔrɔkɔrɔ o muso la o bɛ ɲa cogo di o man ɲi sunjɛ i miiri dɔɔnin i ka sabali i ka nin ji in bɔn nin ye fiɲɛ juguba y'a ɲɔgɔn cɛ dɛ ɛɛ zan ni yiriba kɔrɔfɔ ɲɛna diyara n ye nka fo aw k'a dɔn k'a fɔ ko da de ti kɛ foyi ye tɛgɛ ɲɛ la aw ye na sigi a diyara n ye wa aw bɛɛ lajɛlen bonya bɛ n yɔrɔ a ka kan ka aw bonya sabula aw si ta ma se ma o siratigɛ la ne y'a ɲini aw fɛ ka aw deli mankan min bɛ ne ni burama cɛ a bɛ to yen fo ka taa fɔ min kɛra hmm. ne t'a ban ne denw t'a ban wa hali ne mɔdenw t'a ban Burama y'i sigi ka ne lakari fadenw ɲɛna Burama y'i sigi ka dugubila galo da ne la n fadenw ɲɛna a ye n ka hɔrɔnya lakari ka ne danbe buruja a waati hali ni ne ni n ka maa ɲɛnama tun ye ɲɔgɔn ye n kun tɛ se ka n ɲɛ jɔ a ɲɛ la sabula o wagati n tun fɛ hɔrɔnya tɛ n na bilen k'a sababuya kɛ burama ye a ye n danbe lagosi n bolo ka n kɛ maaninfin jogo jugu ye kabi ala ye n da n yɛrɛ ka laɲini tɛ jogo min ye k'o sɔrɔ fo ka taa fɔ min kɛra nin kɛlɛ in tɛ ban wa nin ko in ban kuma ma se dɛ a ma daminɛ kuma tɛ k'a fɔ k'a banna

Eh, ni mara i nana n sama kɔni ah, ayiwa ah. eh, sunjɛ i sabari dɔɔni sa e b'a dɔn k'a fɔ ko ko tɛmɛnenw ani san taw tɛ kelen san caman kɛlɛ ne ko k'e b'o kɛ ka mato kɛlɛ don a fɛn fililen bɛɛ tɛ ye dɛ sunjɛ dugumɔgɔ bɛɛ ka bonya bɛ ne kan wa a tɛ komi ne bɛ se kuma la dɛ wa n tɛ se foyi la nka ne b'i deli i ka sabali zan e bɛ ka ɲinɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ne sunjɛ ye n kali an ka laadalafɛnw de la ne ye n kali faso de la ɛ siyaka ta ma kɛ tan wa siyaka n'a balimakɛ ka kɛlɛ ɔ aw nana siyaka nɛgɛn nin cogo kelen na a ko kɛra cogo di a ma laban siyaka ka ɲuman na o ɛɛ zan aw bɛ hakɛ to n denkɛ nana n bɛ t'o bisimila fɔlɔ sira ɲini ne ko zan e ye mun de faamuya nin ko in na jiriba sunjɛ ye bamananden halala yɛrɛ sabu bamananden t'a tu k'a nɔn jɛnɛba darakan ka kali koyi ne ɲɛ tɛ bancogo foyi la

a ni sɔgɔma kadiya kana kuma n fɛ cɛfin i b'a dɔn ee mɔgɔ si de ɲɛ t'an na yan nɔ n'an b'i ɲu n bɛ kuma i fɛ lamɛn

kabiri i nana a b'i n'a fɔ i kɛlen bɛ ka fɛn dɔ dogo n na mun kɛra mun dun bɛ yen fosi de tɛ yen baasi tɛ n lamɛn ka ɲa a don k'a fɔ i bɔra k'a to cogo min na dɛ a b'o da kelen de la ne bɛ min f'i ɲɛna i k'i hakili to i yɛrɛ la i k'i janto i yɛrɛ la kosɛbɛ bawo janto yɛrɛ la kɔrɔcogo de ka ɲi i jilaja i kana ne dalakanw sɔsɔ olu sɔsɔli de bɛ kɛ sababu ye i bɛ lagosi caman sɔrɔ n bɛ fɛn o fɛn f'i ɲɛna i k'i hakili to a kelen kelen bɛɛ lajɛlen na cɛfin o de ka fisa i ma nka n'i m'o kɛ ko i yɛrɛ nidungɔ cɛfin i nidungɔ de b'i lase lagosi caman ma wa i nidungɔ de bɛ se ka kɛ sababu ye k'i lase ko ma i yɛrɛ sigilen tɛ ni ko min ye anw ka maakɔrɔw y'an lamɔ ni nin ye wa anw fana b'an denw lamɔ n'o de fɛn o fɛn de bɛ kɛ sababu ye ka ne sunjɛ kun kɔrɔta dugu in kɔnɔ i jilaja ka t'o sira kan nka n lagosiko finman n'a jɛman kana taga o sira kan cɛfin n'i taara o sira kan haa ɛ i bɛ n jɔlen sɔrɔ i ɲɛ dɛ ne ma n faw sɔsɔ wa ne den tɛ ne sɔsɔ abada kana ɲaga i kunna nafolonin in na ne mago t'o si la n ka hɔrɔnya bɛ n bɔ n ka hɔrɔnya bɛ n fa baasi tɛ o ye laɲini de ye kɔrɔfɔ fɔkun ye a ka mɛn nka fo a ka faamuya fɛnɛ baasi t'a la kɔrɔfɔ fɔkun ye o de ye a ka mɛn nka fo a fɛnɛ ka faamu dɛ sabula fɛn dɔ mɛnna o ma faamu ala ka faamuyako ɲuman d'an ma O bɛ kɛ kalaka in ta ka bila a nɔ la i ba dun aa ne yɛrɛ m'a ye sɔgɔmada in na maa yɛrɛ timina ka di a ka kɔlɔbaara ninnu na dɛ Ee, i ba timina ka di koyi E tun taara min aw tun ma wuli fɔlɔ ne solila ka taa lɔgɔ la baasi tɛ ne yɛrɛ tun ye ɲininkali kɛ cɛfin na ala ka tile hɛrɛ d'an ma

Kaja ne bɔra so sisan mɔgɔ k'i tɛ yen k'i taara foro la e e dun kelen bɛ ka n'i sigi mun na yan Kaja kabini kunun fo bi i dusukun kamikaminen don a fɔ n ɲɛna mun de bɛ yen kaja kuma i b'a dɔn sira cɛfin ye ne lajɛ ni ɲɛ dɔ ye kunu ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ si ma deli ka ne lajɛ tan kaja e ko mun i kunkolo de b'a fɛ ka wuli ya sunjɛ denkɛ cɛfin ko tɛ ya n'an mansaw bɔra nin kalama u b'i faga ne b'o bɛɛ kalama koyi sira ne dusukun tɛ ne ta ye bilen a tɛ ka n lamɛn tuguni bila fɛn min bɛ ne kan bi o ka girin ne yɛrɛ ye n faamuya Kaja n'i ko laluma ma kan ka taa dugu i bɛ tila ka fara ka ko ɲini f'i ka dɔn ko in a t'i ɲɛ a bɔ i hakili la wuli an ka taa wuli an ka taa Kaja

Kaja. Cɛfin kabini surɔ n ma se ka sunɔgɔ n b'a la ka miiri e kelen dɔrɔn de la cɛfin o tɛ se ka kɛ n ka sigiw kɛ n bolo tiɲɛ ye sa e kanu tɛ fɛn o fɛn na ni cɛfin tɛ f'i k'a dɔn Kaja

cɛfin waati laban in na i tɛ don so joona mun bɛ i la fosi de tɛ ne cɛfin na nka n b'a la ka miiri n ka diɲɛlatigɛ de la i ka diɲɛlatigɛ y'i wolodugu de ye yan kɔrɔfɔ dɔ ŋunuŋunukan bɛ n'a jɔra i la n b'i bɔ n ka wolo la pewu

Cɛfin yan ye ɲɔgɔn fanga ko banna dɛ maa si kelen pe de tɛ n'an ye yan mɔgɔ si tɛ na an bɛ kulu sanfɛ de nin yiri in dɔrɔn de ɲɛ b'an na wa o bɛna kɛ an ka ɲɛnamaya gundoba dɔ de don n'a nataw la i sigi sa an k'an sigi i sigi

kabi ne ɲɛ cure la dɔrɔn n ja tigɛra i m'o jateminɛ ne la n ma kɛ ne ye ɲɛ jɔ la ne fila ee i bɛ maloya trop n lajɛ ka ɲɛ sa lajɛ i bɛ ne lajɛ tan de i b'i ɲɛ dayɛlɛ de i bɛ n lajɛ wala i yɛrɛ bɛ se yɛlɛ la dɛ hmm? i m'a dɔn k'a fɔ k'e fari ni nin cɛ ka ɲi wa i ka magan de wa yɔrɔ mɔgɔ ma deli k'o f'i ye yɛrɛ

Ne ba de y'a di ne ma. I t'a di ne ma. Ne ba bɛ ne bugɔ la ye. I b'a fɔ dɔrɔn k'i y'a di ne ma sa. Ne ba ka farin na ne wolo y'a d'i ma dɔrɔn a bɛ ne bugɔ. N'a y'i bugɔ i bɛ n wele sa. Ee e yɛrɛ bɛ ko bɛɛ kalama. Cɛfin ne bɛ taa so. Wagati sera dɛ ni ne ba y'a jateminɛ ye ko ne tɛ yen dɔrɔn. a bɛ na ne kɔrɔfɔ sa i na kuma ma mɛn ne na kuma mɛn ne de an ka baro dɔɔni kɛ sɔɔni an bɛ taa so i y'a faamu a ka di n ye o nka ni n ma taa sisan kɛ ne ba bɛ na ne kɔrɔfɔ a to n ka taa so N'e taara saba i bɛna ne to n kelen na ne ni ne ma taa ne ba bɛ ne kɔrɔfɔ e yɛrɛ bɛ ko bɛɛ kalama ne ye dogo ka bɔ de mɔgɔ tɛ nin bɛɛ jateminɛ sa ka olu y'u ta kɛ ka tɛmɛ an fana b'an ta de kɛ wagati tɛ kelen ye a to n ka taa sabali sa

sunungun ni n y'a f'i ɲɛ na ko kaja ni cɛfin bɛ to k'i dogo ka ɲɔgɔn ye i bɛ d'a la wa diɔ i ni ala tɛ nin yɛrɛ tɛ maloyala ko yan n'a fɔra e fa ni mɔgɔ minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ e bɛ tila ka tugu o denkɛ kɔ n'a tolila kɛ a kasa bɛ bɔ bɛɛ bɛ sunjalo dugu in kɔnɔ n'a bɔra nin kalama a bɛ cɛfin da k'a kan tigɛ i bɛ sunjɛ de ta dɔn ni kaja bamuso matu bɔra nin kalama a bɛ mun da kaja kan kaja yɛrɛ b'o dɔn kaja ne bɛ ka taa n ka si nɔfɛ an ka sanfɛ foro la a ka di n ye i tun ka taa n bila kaja ni wagati in na kuma misɛnnin ka cɛ in nɔfɛ i janto i yɛrɛ la Kaja n dalen b'a la janto i yɛrɛ la kɔrɔcogo cɛ ka ɲi dɛ n'an ka taa Kaja Naamu e ma diɲɛ tɛ dɔn ka ban e e bɛ k'o fɔ kun min na N den i ye muso de ye musoya yɛrɛ sigilen don fɛn ba fila de kan muɲu ani sabali muso i man ka kɛ lamu ye abada i kan ka kɛ miseli de ye walasa ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na nka o tɛ sabati k'i to nkalon kan dɛ e na n den n lajɛ kosɛbɛ N sɔminen b'i la k'a fɔ k'i ni Cɛfin bɛ to ka ɲɔgɔn ye dogodogo ni dogo la. Tiɲɛ fɔ n ɲɛna! Non ne ni Cɛfin tɛ ɲɔgɔn ye. N bɛ n kali ko ne ni Cɛfin tɛ ɲɔgɔn ye. Ne n'a tɛ ka ɲɔgɔn ye. I b'a minɛ ka bɔ n da la! Ne m'a f'i ye n k'i ka nkalontigɛ dabila? N ko nkalon bɛ hadamaden lafu k'i dawula ban pewu. Nka. ni n bɔra i nun ma k'a fɔ k'i ni Cɛfin bɛ ɲɔgɔn ye dogo-dogo ni dogo la, e bɛ ne dɔn o, nka min ka di i ye ko n ni Cɛfin tɛ ɲɔgɔn ye, Kaja! Kaja! Unhunhun!

Ee n bɔtɔ tɛ fura ɲini wa i ma taa fura di jɔn ma ne yɛrɛ ko mɔgɔ b'i la Eh, ne yɛrɛ ye jɛni ye dɛ n dɔgɔmuso don a bɔra duguba kɔnɔ hali a ma mɛn yenkaw dun baasi tɛ kɔri baasi tɛ yen Eh, sunugu Naamu. ne ko n ka cɛ kibaruya i ka cɛ jɔn ee sunugu yɛrɛ kɔni sa Cɛmɔgɔ ko don sa cɛmɔgɔ a bɛ basi foyi t'a la a ma woro bɔ fɔlɔ ayi a ma woro bɔ fɔlɔ ɛɛ sununkun wala ɛɛ san joli joli kanu f'i k'a dɔn k'a fɔ muso bɛ furu waati bolo dɛ n'i y'o jɛ ka ban i bɛ kɛ kamalenw ka tulonkɛlan de. I ka kuma, o ye tiɲɛ. Sununkun, ni woro t'i kɔ, ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka woro bɔ i nɔfɛ. O tun bɛ diya ne ye. Nka, i tɛ ka di ne ji mɔ dɛ. I bɛ n kanimɛkɛ dɔn wa? Aa, n b'a dɔn. Cɛfin ko tɛ? Kosɛbɛ. Min bɔra duguba kɔnɔ o ko tɛ? Ale yɛrɛ de don. N b'a dɔn. Nka, ne tun y'a mɛn, k'a ni Kaja bɛ ɲɔgɔn fɛ. Sununkun, N'i ye nin kuma fila fɔ tuguni n b'i nɛn tigɛ i bɛ ɲamaden tɔgɔ don n ka kuma la mun na ne yɛrɛ ma foyi de faamuya an ka dugu taabolo la n dɔgɔ n'i nana yan fɛn dɔ ye yeta ye nka fɔta tɛ dɛ i nana cogoya min na i sigi ten n'i bɛ taa i ka taa ten nka n'i ye fɛn dɔ ye kan'a lakali

E fa kɛrɛbɛtɛ cɛ bi an ka kanu in dabila yanni ko ka kɛ an sigilen tɛ ni ko min ye Kaja ne ka su kelen kɛ e kɛrɛfɛ kanu na ne b'o kɔrɔ dɔn san kɛmɛ baloli k'a sɔrɔ e kanu t'a la da n na k'a fɔ foyi de tɛna bɔ nin ko in na sirannen don ni cɛfin